Bi le 19 avril 2020 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye a kɛra fama ye nka ma kɛ ɲina ye wa baasi ko foyi wɛrɛ tɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nin video kɔnɔ an bɛna na dɔɔni fɔ fɛn jumɛn de kan n bɔra ka dɔ de ka message vocaux lamɛn sisan nɔ message vocaux ninnu kɔnɔna la a ye n dɔgɔya ka n nɛni ka kuma kuntan caman caman fɔ a ka kumaw kɔnɔna la kumaw bɛ yen nɔ n bɛ to k'a ye o kuma ninnu bɛ ta ka segin ta ka segin kɛ mɔgɔ dɔw ka kumaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la n y'a kanu ka bɔ ka jaabi dɔɔni di a tigilamɔgɔw ma a ko in daminɛna don jumɛn

wa ne ye lagalagatɔ naloman de fana ye ne ye mesaji in ye fo sufɛla fɛ de 22 heures wagati donc ne ye fana mesaji sɛbɛn ka jaabi n ye foli bila la n ko kow bɛ cogo di n ko hakili la ka fisa kɔni kow ka ɲi kɔni ɔ n ko nin y'a kalo damadɔ ye ne tɛ kuma Ras Bath kan n ko wa hali n'a sɔrɔ ni ne kumana Ras Bath kan n ko ne ɲɛ t'a la baasi jumɛn bɛ o la n'a sɔrɔ ne bɛ ka min fɔ Ras Bath ko la ni tiɲɛ de ye o ye ne ɲɛ t'o baasima yɔrɔ la o kɔfɛ a fana ye message wɛrɛ sɛbɛn k'o ci ko Ras Bath bɛ maliko kɛlɛ de la ko mais ko anw bɛ ka Ras Bath de kɛlɛ ko ne ni n ka clan mɔgɔw anw ye fasoden juguw de anw tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ ko anw bɛ k'a fɔ ko an b'a eseye ko an bɛ Ras Bath labin ko anw tɛna se ko ka Ras Bath labin ko ne yɛrɛ kalafi suba ko ne bɛna nimisa a la ko ne ka dosiyew ko olu b'ale bolo o kɔnɔna la a ka sɔrɔ ka na jaliw denko kuma fɛnɛ fɔ yen nɔ ne ye o message fɛnɛ kalan kuma min na ne fɛnɛ ye jaabi bila ka taa n ko ne bolo Ras Bath appartient au passé donc olu de b'a fɔ k'u bɛ Ras Bath ko kɛ fɛn dɔ ye anw bolo Ras Bath ko in kɔni nin tɛmɛna ka ban sa n bɛ tila ka na o kuma minnu walawala ɲɛfɛ parce que nin yɔrɔ in na yan mɔgɔ dɔw tɛna faamu n y'a fɔ kun min kama donc maintenant ne y'o kuma ɲɛfɔ a ɲɛna n k'a ma fɛnɛ ko ale hakili la a bɛna na se ka ne lasiran ka ne bagabaga ni a ka nin mɛnasi kuntan ninnu ye wa mɛnasi jumɛn ko don nin yɔrɔ in na a bɛ ka fɔli min kɛ n ka dosiye i ka dosiye bɛ n bolo dɛ n'i ma fara Ras Bath la i bɛna a ye dɛ a donna tan a bɔra tan donc mɔgɔ caman bɛ deli ka nin kuma ninnu fɔ quoi n y'o de fɔ n ko kuma caman kuma dɔw bɛ a ka kumaw kɔnɔna la a ka vocal ninnu kɔnɔna la n bɛ deli k'o kuma ninnu mɛn takasegin takasegin na mɔgɔ dɔw da kɔnɔ o kama n bɛna na jaabi dɔɔni di u bɛɛ ma nin video in kɔnɔ quoi donc ko a ka nin menasi kuntan ninnu ninnu tɛna se ka ne bɔ ne ja kan quoi n ko n'a sɔrɔ ne ka dosiye bɛ a bolo n'a y'a sɔrɔ ko o dosiyew b'a yira de k'a fɔ ko ne ye maalankolon de ne bɛ ko kuntanw de kɛ ne bɛ fɛn dɔw de kɛ fɛn minnu man ɲi o dosiyew bɛ mun de ɲini a bolo n'a tɛ bɔ ni o ye k'o bila kɛnɛ kan hali bi n ko donc a ka ɲɛ yɛlɛ u ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ten sani ko ka taa ka dan kɛ o kɔfɛ a fana tilala ka na jaabi wɛrɛ bila ka na tuguni ko arasa ko bɛ tɛrɛn kan de o kɔrɔ ye mun ye arasa bɛ mali la de i komi u caman bɛ deli k'o kumaw de fɔ ko ni ne ye cɛ ye ne ka n yɛrɛ yira ne ka taa mali la donc ka fugari denko kuma ka sɔrɔ ka o fɛnɛ fɔ yen tuguni ne kɛlen k'o mɛsaji ye waati min fɛnɛ ne fɛnɛ y'a ci ka ne fɛnɛ y'a sɛbɛn ka eh, a jaabi tuguni n k'u ka spesiyalite ye nin de ye u tɛ se dɔwɛrɛ la nin kɔ ka mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni ka nkalon jugubaw ta ka da mɔgɔw la ka kow bayɛlɛma ka mɔgɔw bagabaga n'i ma nin kɛ n b'a kɛ tan n'i ma nin fɔ n b'a kɛ tan i ka dosiye bɛ n bolo a donna tan a bɔra tan n k'u tɛ se dɔwɛrɛ la o ko ninnu kɔ kuwa n ko ko o tɛ se ka ne bɔ ne ja kan o tɛ se ka ne bɔ n ka sira kan kuwa n ko n'ale yɛrɛ ko ko ne ka dosiye bɛɛ bɛ ale bolo mun n'ale bɛ tila k'i kanto ne ma ko ne ka n yɛrɛ yira n ko tɛ kabako dan ye wa n ko kabako filɛ dɛ n ko donc hali bi a k'a ɲɛ yɛlɛ u ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la ten tɔ kuwa n ko ko ma taa ka dan kɛ fɔlɔ o de kɔnɔna la a ka sɔrɔ ka na mesazi ka to ka vokali bila ye sansan ka mesazi voko baden bila ka na o kɔnɔnaw la dɔgɔyamaw neni ni kuma kuntan caman caman caman ka olu fɔ n ye kumanin dɔ fɔ a ye n ka mesazi kɔnɔna la n bɛ segin o kumakan kelen in kan k'o fɔ a ye a n'a ɲɔgɔnna tɔw pour moi ras bath appartient au passé ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ n ko nin ne de pour moi ras bath appartient au passé nin yɔrɔ in na n bɛ walawalali dɔɔni kɛ u ye n'o tɛ u tɛna n'a faamu i b'a ye don na nataw la ni n ka kumaw nana bɔ ras bath ko kan u bɛ tila ka segin k'a fɔ tuguni e de m'a fɔ il appartient au passé a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ i komi u bɛ deli k'a kɛ kɛcogoya min na n'aw hakili b'a la waati min ras bath taara a ka sen furakɛ ko in na sann'a ka taa a ka sen furakɛ la an ye wideyo dɔw kɛ o ko ɲɛkɔrɔlani na o kɔnɔnaw la an y'a yira k'a fɔ ras bath b'i sanga cɛba minnu ma révolutionnaire ba minnu ma olu jogo kisɛ kelen t'a la n ko donc n ko faux révolutionnaire de don n ko révolutionnaire de don qui n'a pas de repère o video ninnu ɲɛkɔrɔlaw la a taara a ka sen furakɛ in na donc depi a taara sen furakɛ in na fo ka segin ka na mali kɔnɔ a m'a da don maliko kuma la gɛlɛya caman ye malidenw sɔrɔ ekɔli kow b'o la sɔrɔdasiw ka kow b'o la fɛn caman b'o la a da ma don a si la donc a taalen sen furakɛ in na dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ a tɛ ka kuma ne ye message ne ye publication dɔ kɛ n ka page sanfɛ facebook kan n ko k'a fɔ n ko kuma ras bath taara sen de opere la min b'a bali ka tagama wa n ko ou bien a bolo de opere la min b'a bali ka sɛbɛnni kɛ facebook sanfɛ a ka page kan a ka hakilinaw ye min ye jamana ka ko la ka se k'o fɔ n ko walima a da de opere la min b'a bali ka kuma o kumakan u ka tila k'o publier a ka page kan ne y'o publication min kɛ ni mɔgɔ kelen ninnu dɔw de bɔra tuguni ka na kɔmantɛriw la sa dɔgɔyamaw ni ni kuma kuntan caman mɔgɔ e de m'a fɔ ko eh, révolu faux révolutionnaire don e de m'a fɔ k'il n'a pas de repère e de m'a fɔ ko nafa t'a la a donna tan bɔra tan munna i bɛ fɛ a ka kuma tuguni o tuma n'ale ma kuma maliko la maliko tɛ ɲɛnabɔ kuma caman caman caman k'olu fɔ ne ka kuma minnu bɛ boli arasibati n'a ka ko kɛtaw kan ne bɛ arasibati ɛntɛrepeleli minnu kɛ n ka kumaw kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu t'a dɔn k'a fɔ a kun ye fɛn min ye o kama n bɛna dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a tɛ komi n'a fɔ ko ne jigi de dalen don arasibati kan ko ale de bɛ se ko ka a ko in dilan walima ko nafa sugu dɔ de bɛ arasibati la o nafa in kama ni a ma ɛntɛrɛveni ko min na k'o tɛ ɲɛ nin yɔrɔ in na n bɛ segin ka kumakan kelen in kan k'a fɔ tuguni pour moi ras bath appartient au passé wagati min bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ o wagati o de tun ye a ko dilan wagati ye ko mɔgɔ ɲin jɛlen don waati min o de y'a gasaki waati ye a ma se ka ko dilan o wagati an bɛ don min na i ko bi a tɛna se ka ko dilan wa don nataw la fɛnɛ a tɛna se ka ko dilan sabula ka d'a kan diɲɛ don o don mɔgɔw tɔ bɛ ka tigɛ tigɛ a la ka t'a fɛ de donc ne ka kuma kun tɛ arasibati yɛrɛ nafa ye ne ka kuma kun ye n ka kumakan bɛ se ka kɛ sababuya ye ka mɔgɔ minnu bɔ fili la o nafa de kama ne bɛ kuma arasibati kan mɔgɔw ka se ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ ko kuma minnu bɛ bɔ arasibaci da kɔnɔ a kumakan ninnu ŋaniya t'a kɔnɔ wa kɛwale tɛ a la kɛlɛ in daminɛna cogoya min na a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan nɔ kɛlɛ kɔnɔna la ko minnu kɛra an bɛɛ y'a ye wa ko minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ an bɛɛ ɲɛ bɛ a la kɛlɛ in daminɛ yan nɔ an y'a ye ale arasa kelen a ye ko sugu bɛɛ da cɛman ubɛr ani didiye dako kan ko an ka lakanabaaw ko olu tɛ kɔndisiyɔn ɲɛnama na o n'a ta o ta k'u bɛ ka tila ka u ka bi naani naani tigɛ donc ale arasa ale t'o kɛlɛ dabila a t'o kuma dabila k'u kana dan kasobonba ma dɛ k'u ka gwantanamo ka taa n'ale ye ko ni ale ye tile kelen si kɛnɛma a t'a ta yaf'u ye n'ale ye tile kelen si balo la a tɛ yaf'u ma donc ale pɛrɛnnen don saya kama nin kɛlɛ in a t'a dabila donna tan bɔra tan an bɛ don min na i ko bi o lakanabaa kelen ninnu olu ka kɔndisiyɔn man ɲi o lakanabaa kelen ninnu olu ka wariw bɛ ka suɲɛ a yɛrɛ ka fɔ la ni ninnu kun bɛ k'u dogo ka bi naani naani tigɛ minnu bɛ yen nɔ an bɛ waati min na i ko sisan olu tɛ ka bi naani naani dɔrɔn tigɛ dɛ wa olu tɛ k'u dogo fɛnɛ olu bɛ ka miliyari miliyari olu bɛ ka o de deturune karimu keyita kelen o y'i sigi k'a fɔ arajoso la mɔgɔ caman y'a mɛn ko avion sanni ko la ko u ye an ɲɛ ko ne bɛ aw ɲininka o n'i ye mɔgɔ ci ko taa sugu la i ka taa malobɔrɔ san kilo san ka na n'a ye malobɔrɔ nalen i ka so i y'a peze i y'a sɔrɔ 80 kilo de don esike e b'o ko bila ten yan i ye mɔgɔ min ci i n'a tigilamɔgɔ aw bɛ taa sugu la de kɔmɛrisan in fɛ yen ne ye mɔgɔ bila ka na ni wari dafalen ye ko san kilo mɛ i ye katɔrɔwɛn kilo de di an ma malo bɔrɔ feerela a b'i ka wɛn kilo wari a b'a lasegin i ma n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ ko i kan ka ɲangi fan min fɛ i b'a wele o bɔgɔ jeninen kan a bɛ taa ɲangi yen nɔ paseke a ye namara ta k'a ɲɛsin i ma n'a y'a sɔrɔ ko malo bɔrɔ feerela yɛrɛ tɛ k'i ye min ci ka taa o tigi de taara kɔmɛrisan fɛ yen nɔ ka taa kilo bi seegin san ka kilo mugan tɔ bila a kun o wari bila a kun i b'i ka ciden ne minɛ sisan nɔ a b'i ka kilo mugan wari lasegin i ma i bɛ tila k'a ɲangi fɛnɛ a kan ka ɲangi yɔrɔ min na ɛ mɛ o ko kɛra yan nɔ o sɔrɔdasi kelen ninnu o lakanabaa kelen ninnu olu tɛ kɔndisɔn na o awiyɔn kolonw bɛ ka tila ka taa bin bin n'u ye sanga ni waati ka u u kasara k'u nitanya juguw bɛ k'an faga olu fɛnɛ bɛ ka tila ka taa minɛnkolon min san ka na n'a ye o minɛnkolonw bɛ ka tila ka na an faga tuguni o bɛɛ bɛ ka kɛ arasa ɲɛna arasa m'a da don o la ni arasa ɛntɛrepelela o kɛnɛ kan aw bolo ko anw b'a ɛntɛrepele de ko nafa de bɛ a la ko a bɛ se ka o ko dilan wa a ɛntɛrepele kun ye de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ a ŋaniya t'a kɔnɔ a kɛwale tɛ a la n'a y'a sɔrɔ ko a tun bɛ se ka ko dilan a la depi bi naani naani bɛ ka suɲɛ waati min a tun bɛ ko dilan o wagati o bi naani naani suɲɛbagaw dɛ a kun bɛ kɛ sababuya ye ka olu minɛ k'olu bila kaso la o bi naani naani kelen ninnu a kun bɛ kɛ sababuya ye ka o bi naani naani fɛnɛ rekipere k'o lasegin bi naani naani tigiw ma mɛ a sera ka ko dilan yen wa a ma se ka ko dilan yen a tɛna se ka ko dilan yan fɛnɛ mɔgɔ min sababuya ma se k'a to bi naani naani ka minɛ bi naani naani sonyabagaw la k'a di bi naani naani tigiw ma o tigilamɔgɔ kelen sababuya jumɛn bɛ se k'a to ko miliyari ka minɛ miliyari sonyabagaw la yɔrɔ o kɔni tɛna se ka kɛ ni an ye a wele nin kɛnɛ in kan yan a tɛ komi n'a fɔ ko a bɛ se ko ka ko dɔ de dilan a kun ye de mɔgɔw ka nkalon ni tiɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in daminɛ wagati a ye mɔgɔw tɔrɔnpe de kumakan minnu tun bɛ bɔ a da kɔnɔ a kumakan ninnu ŋaniya tun tɛ a la wa kɛwale tɛ a la o de kama a tun bɛ ko minnu kɛlɛ kɛlɛ daminɛ wagati kow bɛ ka kɛ sisan nɔ minnu ka jugu ni o ye a b'i da de o kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ bɔ ka o ko kolon ninnu ka olu defansi ta n'an y'a ye k'a fɔ an ka lakanabaa ninnu miliyari ba kelen ani kɔ o de dira u ka koɲɛw kama o miliyari ba kelen ni kɔ dira mɔgɔ minnu ma olu ye o dunko juguyaw kɛ o kan ka zere zere cogo minnu na u ma zere ka ɲɛ olu mɔgɔ kelenw bɛ tila ka bɔ k'u sigi ka o kumakanw ɲɛfɔ karimu ka kumakanw na a y'a yira k'a fɔ ko aviyɔn ko la ko an ɲagamina ani an ka lakanabaa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ to kɛlɛkɛyɔrɔ la ko olu suw tɛ se ka na dɔw bɛ na mɛ dɔw tɛ se ka na o kuma minnu fɔra ras bath kelen ale b'i kanto ko karimu ye tiɲɛ fɔ yen nɔ an bɛ o tiɲɛ fɔ ko kuma de la yan wa kojugu min kɛra o tɛ kɛlɛ a bɛ fɔ de ko karisa ye tiɲɛ fɔ n'o kun don eseke kasobon ninnu tun bɛ dilan wa ni mɔgɔ o mɔgɔ kun taara tiribinali la i bɛ t'i jɔ dɔrɔn e de ye karisa faga awɔ ne de y'a faga i bɛ bila paseke i ye tiɲɛ fɔ e de ye karisa ɛsikoroke awɔ ne de y'a ɛsikoroke i bɛ bila paseke i ye tiɲɛ fɔ e de ye karisa ka fɛn suɲɛ wa awɔ ne de y'a suɲɛ i bɛ bila paseke i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ fɔ tɛ nin yɔrɔ ninnu na yan ko o tiɲɛ fɔ kama ko kojugukɛlaw bɛ to yen nɔ ko u tɛ ɲangi ras bath ka nin kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw de kama j'ai dit qu'il appartient au passé parce que fɔlɔ la an tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ sɔn nin ko sugu ninnu ma an ka danaya tun bɛ a kan an jigi tun bɛ a kan nka a kɛlen ka nin ko ninnu daminɛ sisan nɔ o kɛra sababuya ye an ka danaya bɔra a kan wa an jigi tɛ a kan ni n ko k'a fɔ ko an jigi tun bɛ a kan o tɛ k'a fɔ ko ale de tun bɛ na an bɔ bolo la an jigi tun bɛ a kan ni an n'a ka jɛ ka jamana bɔ bolo la i komi u b'a fɔ cogoya min na ko kɔnɔkulu jɛlen o de b'a fɔ ko bii bolodenkɔni kelen ko o tɛ se ka bɛlɛ ta i b'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ kelen tun bɛ se k'a kɛ sisan nɔ ni aw farala ɲɔgɔn kan o b'a to a bɛ nɔgɔya aw ma o misaliya dɔ ye jumɛn u mana na ɲɔbɔrɔ di i ma san nɔ cinquante kilo ko i k'a ta ka bɔ karice dɔ la ka taa karice dɔ la i kelen bɛ se k'a ta ka taa dɛ mɛ a b'i sɛgɛn ni aw mɔgɔ fila ou bien aw mɔgɔ saba don n'aw jɛra k'a kɛ a bɛ nɔgɔya aw ma donc e b'i jigi da kelen kan k'a fɔ ni e y'a ta san nɔ ni e sɛgɛnna i bɛna a di o ma o fɛnɛ b'a ta donc waati min o bɛ k'a ta e bɛ lafiya o kɔnɔna la i b'i jigi da o tigilamɔgɔ kan o de la mɛ i t'i jigi da o tigilamɔgɔ kan ko o de kelen k'a ɲun ka bɔ karice dɔ la fo karice dɔ in na donc o sugu de kɔnɔna la an jigi tun bɛ ras bath kan an bɛɛ ka jɛ an ka ko kɛ ɲɔgɔn bolo ka d'a kan fɛnɛ an ka hakilinaw tun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na komi anw bɛ mali kɔ kan de an bɛ jamana minnu kan jamana developelenw don an y'a ye système dɔ bɛ olu fɛ yen nɔ min nafa bɛ se jamana sigibagaw ma an y'a kanu o système kelen ninnu ɲɔgɔnna dɔw ka na an fɛnɛ fɛ yen nɔ nka a tɛ se ka ɲɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw to sira sugu dɔw kan ras bath fɛnɛ ka kumakanw tun bɛ boli ɲɛmɔgɔw ka o kɛwale ninnu kan an nana a ye k'a fɔ an ka hakilinaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o kama an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ fɛnɛ bɛ dɔ kɛ paseke anw ye ko kɛ kɔ kan cogo o cogo n'an ma n'a kɛ mali kɔnɔ a nafa tɛ se malidenw ma o bɛ cogoya min na minnu fana bɛ mali kɔnɔ olu fana tun tɛ se ka ko kɛ cogo si la ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni o tun y'a eseye ka ko daminɛ i b'a ye an ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ fɛɛrɛ dɔ ɲini o ka ko la u tora o cogo de la ten tɔ fo arasa fana ka ko nana daminɛ don arasa ka ko de daminɛlen bɛɛ wulila k'i jɔ sisan nɔ o bɛɛ wuli min kɛra k'i jɔ arasa nana fanga sɔrɔ arasa kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka fanga sɔrɔ arasa fana ka sɔrɔ ka mɔgɔw janfa a y'a ka animatɛriya guloki k'o bɔ k'o gulon ka sɔrɔ ka gidiya guloki k'o ta k'o don a yɛrɛ kan na fo ka tila ka laban k'a fɔ a yɛrɛ ma ko le guide suprême de la révolution malienne a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka o titiri ninnu d'a yɛrɛ kan a nana jama sisan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni e ka hakilina ni ale ta ma kɛ kelen ye o b'a yira directement k'a fɔ ko e ye fasoden jugu de ye a yɛrɛ ɲuman na ko chacun a son israélien chacun a son chien méchant n'i ka hakilina ni a ta ma kɛ kelen dɔrɔn a b'a ka israéliyɛnw bila olu bɛ bɔ ka nkalonjuguw mɔnteli daminɛ ka da i la fotow bɛ mɔnte kuma kuntanw bɛ ta ka fara fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ a ka wulujuguw bɛ sɔrɔ ka bɔ k'o akɔnpaɲe ni wowoji ye k'i mankutu tiɲɛ rezo sosiyo fan bɛɛ kan ni e kɔni bɛ na kɛ e ni a ka jɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na e ni a ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ fo e k'i kunkolo sɛmɛ k'o de bɔ k'o di a ma a k'o bila a ka sago la ni e nana k'a fɔ ko e bɛ hakilina dɔ fɔ min ni ale ka nafaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn directement a b'i di a ka israɛliyɛnw n'a ka wulujuguw ma o kow kɛra yan nɔ an y'o o baden wa halisa o ko kelenw bɛ ka kɛ n'ale bɛ kote min fɛ fan min fɛ ko ale ka nafa sɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ fo bɛɛ de ka sɔn o ko ma hali n'a y'a sɔrɔ o ye ko kolon de ye wa a tɛ fan min fɛ waati min hali n'a y'a sɔrɔ o ye ko ɲuman de ye fo bɛɛ de ka bɔ k'o lagosi fo bɛɛ de ka ban o la o ko kelenw a bɛ o de kɛ wa a bɛ yɛlɛma yɛlɛma i ko ŋɔmi a bɛ nin lagosi bi sini a bɛ tila ka taa fara o kan k'a sɔrɔ o b'a nɔkɔrɔ kelen in na o ma yɛlɛma nka a bɛ kow bayɛlɛma k'a kɛ komi n'a fɔ o tigilamɔgɔ yɛlɛmana sinikɛnɛ tuguni a bɛ tila ka bɔ o tigilamɔgɔ kelen kama ka o lagosi jamana jɔla jumɛn bɛ o kɛ ko ninnu daminɛ waati yan nɔ a tun bɛ fanga tigilamɔgɔw de fɛ yen o wagati fanga sinamatɔn mɔgɔw a tun bɛ olu lagosi o kɔnɔnaw la kuma caman fɔra sumayila sise ma ale min ye fanga sinamatɔnw ka ɲɛmɔgɔba ye kuma caman fɔra o ma a ka nafasɔrɔ sira yɛlɛmalen sumayila ka fanfɛla fɛ a nana fara sumayila kan sisan nɔ a ye kuma o kuma fɔ o ma k'a eseye k'o kuma bɛɛ dilan fa b'a fɔ ko sumayila yɛrɛ kilenna ko ni sumayila ko k'a b'a jɛngɛ jɛngɛ zen na ko mɔgɔw bɛ urd kɔnɔna la min bɛ sumayila yɛrɛ la kile mali jɔtɔ de filɛ nin ye tan kuma caman caman o wagatiw la a tun bɛ ka fanga ka o lagosi ko fanga marabagaw ko olu dɛsɛra u bɛ ka taa ni mɔbili ye ŋaɲa kɔnɔ mɔgɔ man ka don mɔbili kɔnɔ ka sɔrɔ sofɛrikɛ sulen don mɔgɔ man ka don mɔbili kɔnɔ ka sɔrɔ pɛrimi tɛ sofɛrikɛ bolo mɔgɔ si tɛ sɔn ka don i fa kun mɔbili la n'a tɛ se mɔbili la kuma caman caman caman ka olu fɔ election tɛmɛnlen a nana kɛ sisan nɔ fanga tora a marabaga kɔrɔ bolo a nana mun kɛ a y'i pan ka bɔ sumayila kun ka taa don o fanga marabaga in ka mɔbili kɔnɔ tuguni pɛrimiko kuma ma fɔ yen nɔ ko a sulen don walima a tɛ se mɔbili la o kuma ma fɔ yen nɔ nka ko ka fara o kan ko ka direction kile an b'o la tuguni kɔsa in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ depite sigiko kuma fɛnɛ daminɛna a kun ye o kuma kelenw fɔ musa mara min fɛnɛ ma ko o bɛ yɛrɛyɛrɛ mɔbili valan na ko o t'a dɔn a bɛ taa fan kelen min fɛ a tilala k'i pan ka taa don o fɛnɛ ka mɔbili kɔnɔ tuguni ne ko waati jumɛn e yɛrɛ bɛna mɔbili valan minɛ e de da tun b'a fɔ sumayila sise ko o ka depite tan ni duuru di aw ma wa donc ni e tun pɛrɛnnen don ka depite tan ni duuru ka o minɛ asanbile kɔnɔna la mun kama e m'i kanbɔ o depiteya kelen in nɔfɛ pour que e bɛ se ka taa o asanbile kelen in kɔnɔ fo e bɛ t'i sigi mɔgɔ dɔ ka mɔbili kɔnɔ tuguni e yɛrɛ bɛna valan minɛ waati jumɛn aw t'a dɔw la k'a fɔ ko nin tɛ jamana jɔla ye n'o tɛ ni jamana jɔla kun don jamana jɔko baden a ye o okaziyɔn baden sɔrɔ k'a baden sɔrɔ k'a baden sɔrɔ a sera ka mun de kɛ a la sanga ni waati a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de la politisiyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka nɔfɛmɔgɔw cɛ dɔrɔn k'u suuru politisiyɛnw ka segi kɔnɔ a tɛ dɔwɛrɛ la o kɔ a yɛrɛ ka nafa dɔrɔn kama n'o kuma fɔra u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na manamanakanw ni dɔgɔyamaw ni ninnu fɔ o kama mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'a f'u ma ko sagaw ne tɛ jigin u la quoi a tɛ komi n'a fɔ ko u farikolo yɛrɛ ye saga ye dɛ nka ka i hakilina kɛ i komi n'a fɔ saga bɛ hakilina kɛ cogoya min na ka fulakɛ nɔfɛ aw bɛ o de kɛ o de kama u b'a fɔ ko sagaw farikolo yɛrɛ tɛ fulakɛ b'a ka sagaw gɛngɛn ka taa yɔrɔ min y'a diya k'a sɔrɔ sagaw tɛ se k'u ban u tɛ se k'a sɔsɔ ale fɛnɛ bɛ aw gɛngɛn ka taa yen de aw tɛ se k'aw ban aw tɛ se k'a sɔsɔ n'i ye ko ta ka jateminɛ a bɛ bɔ yan nɔ ka nkalon juguw ta ka da mɔgɔw la ka mankutu juguw ta ka da mɔgɔw kan aw bɛɛ bɛ bɔ ka dɛmɛ dɛmɛ o sira kan ka tila k'o tigiw lagosi ka o mankutu jugu tɔw ka o yɛrɛkɛ fanw fɛ don n'a dugusɛjɛ tuguni dɔrɔn a bɛ sin ka yɛlɛma ka na o tigilamɔgɔ kelen kan ka na o tigilamɔgɔ ko k'a kɛ komi n'a fɔ a ma fosi fɔ o tigilamɔgɔ ma aw bɛ tila ka segin tuguni ka na ka na o tigilamɔgɔ ko a nɔfɛ tuguni n'a ma fɔ aw ma ko saga bɛ fɔ jɔnni ma ko saga mɛ ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn komi sunkalo daminɛtɔ filɛ nin n tɛna tan sɔrɔ k'a fɔ n bɛ aw jaabi kosɛbɛ ni ala ye sunkalo ɲuman ban an kɛnɛ ɲɛna yanni seliba cɛ n bɛ saga caman jufa yɔrɔ saga ka kunnaja ye de a ka kɛ layiya ye mɛ seliba tɛ aw dɔw sɔrɔ yen nɔ tiɲɛ fɔ o de tɛ aw tana ye wa aw tɛ fɛ aw tulo ka da tiɲɛ de kan aw tɛ fɛ aw ɲɛ ka tiɲɛ de ye nka an b'a bɛɛ yɛrɛ kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ yan nɔ n delila k'o de fɔ aw ye n ko aw ye bunteni de bila aw ka pogo kɔnɔ ni bunteni b'i ka pogo kɔnɔ min da ka d'i la yɔrɔ to yɔrɔ kelen n'i tora yɔrɔ kelen a ka ca la n'a mɛnna dibi la yen nɔ ko finteni y'a minɛ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini a bɛ bɔ walima ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini ka taa dumuniko la ubiyɛn n'i ka pogo yɛrɛ kasa y'a tɔɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini a bɛ bɔ n'o tɛ n'i ko k'i b'a kɛ kɛcogo sugu dɔw ye a bɛ kabako da i kan ɛ mɔgɔ minnu sen daralen don aw kan ka nin wagati in na n'u bɛ ka diɲɛ ko sugu bɛɛ da aw kan rezo sosiyo kan aw ma tila olu la fɔlɔ aw bɛna baga ne de sigilen ma nin y'a kalo joli ye n tɛ kuma arasako la mɛ aw bɛ min naɲini na aw b'a sɔrɔ komi n y'a fɔ cogoya min na an ka tanw tɛ pɛrimete ko dɔw la epi sunkalo min fɛnɛ daminɛtɔ filɛ nin ye n tɛna se k'a fɔ ko n bɛ ko sugu dɔw kɛ o kɔnɔ nka ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ ni sunkalo ɲuman tɛmɛna aw ka subaga daga an b'a ci yan nɔ k'o kɛra cogoya o cogoya la an bɛna na don a kɔnɔna la ka tiɲɛw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ jamana in an k'o bila ɲɛfɛ o ka fisa ni ko dɔw ye hali bi ala ka hakili ɲuman ni faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma kuma kun ye o de ye ko fɔ hakɛto bɛ o la sali ala muhamadu